Fobate TV jabarani filɛlikɛlaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i n'a fɔ an bɛ deli k'a kɛ kɔrɔlen cogo min an bɛ an ka professeur ba Franklin Nyamsi wa Cameroun wa Afrika an bɛ ale de ka kɛnɛ kɔnɔna na bi n'o ye a ka analysew ye k'olu walawala. aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka professeur an k'a ka laselikan dɔw bila la an bɛ faamuyali sɔrɔ cogo min

Professeur ka walawalalikanw a ka analyse kɔnɔna na ko farafindenw ko an ka wuli ko wulili wagati o sera ko yɛrɛ tila wagati ko o sera yɛrɛ makara wagati ko o wagati o sera dɛ ko gɛlɛya bɛ faransi da la bi ko degun bɛ faransi da la bi ko sisan de anw wuli wagati ye sisan de anw jɔli wagati ye ko ni nin wagati nin taara ka an dan a man nɔgɔn ko sabu ka d'a kan ko o de kama mali y'a faamu mali wulila jamana tɔw la minw y'a faamu olu tɛ fanga la fɔlɔ Côte d'Ivoire minw y'a faamu olu ma fanga ta fanga tɛ olu bolo Gabon kɔnɔ minw y'a faamu olu ma fanga ta fɔlɔ Cameroun jamana na minw y'a faamu fanga t'u bolo mais Mali ni Burkina olu y'a faamu olu kɛlen don k'u yɛrɛ ta u ka hɔrɔnya ɲini k'u danbe makara ko faransi bɛ farati la bi gɛlɛya bɛ faransi da la kunko bɛ faransi da la farafarali o ye bi faransi kɔnɔ bi faransi denw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ da la donc nin ye anw tile ye ko an ka wuli an k'an ka kɛlɛ kɛ an ka hɔrɔnya kɛlɛ kɛ an ka danbe kɛlɛ kɛ an ka hɔrɔnya sɔrɔli an ka lafiya sɔrɔli an ka jamanaw kan ko an ka wuli k'an k'o kɛlɛ kɛ anw farafindenw ko wagati de ye nin ye sabu ka d'a kan gɛlɛya bɛ an marabaga juguw da la tɔɔrɔya b'u da la degun b'u da la n'o ye impérialisme jamana ye n'o ye anw tɔɲɔbagaw ye n'o ye anw burujabagaw ye ni olu min da birilen de tun don anw joli la hali sisan u da birilen don an joli la mais mali ni burukina ko olu y'a faamu ko an ka wuli farafarali b'u fɛ yen bi degun b'u fɛ yen bi kɛlɛjugu b'u fɛ yen bi tɔɔrɔjugu b'u fɛ yen bi ko alaw taala tɛ ji to nɔnɔ na ko sabu ka d'a kan u ye kɛlɛ jugu min nati anw fɛ kabi lawale morifaw bɛ dilan ka na kɛlɛw dilan ka na o bila anw da la an yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn faga siya damaw ka bila ɲɔgɔn na ka mugu ci ɲɔgɔn na balimaw ka mugu ci ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnmaw ka mugu ci ɲɔgɔn ma dugu kelendenw ka mugu ci ɲɔgɔn na ni ninnu ka fɛɛrɛ jugu n'u ka ŋaniya jugu ye donc o juguya o de bɛ kan ka segin u yɛrɛ ma o ŋaniya juguya o de bɛ kan ka segin u yɛrɛ ma ko farafinw ko an ka wuli an k'an yɛrɛ ta ni kunko bɛ i marabaga jugu da la kunko bɛ maa min kɛlen don k'i ka adamadenya don bɔgɔ la kunko bɛ o da la e ni sigi man kan dɛ e man ka sigi i yɛrɛ tila wagati o de ye nin ye yɛrɛ bɔ bolo la wagati ko o de ye nin ye farafindenw ka wuli u ka u ka hɔrɔnya kɛlɛ an k'a ta fo an sago ka kɛ an ye sabu ka d'a kan faransi ye anw tɔɲɔ u ye anw degun u ye anw buruja fagali juguw taara ka anw sɛgɛrɛ bengali juguw taara ka anw sɛgɛrɛ anw danbew lanɔgɔla u fɛ anw malola u fɛ anw burujara u fɛ ko anw tun ye baganw de ye olu de nana anw ɲɛ yɛlɛ ni olu tun tɛ anw bɛ ɲɛ yɛlɛ min na yan ko o tun tɛ sɔrɔ anw baganlama de tun don u ye kojugu fɛn fɛn kɛ kabi lawale fo sisan ala bɛ kan ka o de juru sara u la sabu ka d'a kan ko i tɛ se ka dɔ ka du ci k'i sigi ko i yɛrɛ ta tɛ ci don dɔ la dɛ u ye ɲɔ min dan u bɛ kan ka o ɲɔ o de rekɔrite o tɔnɔ de dun bi donc nin tun ye porofesɛri ka walawalaliw n'a ka analizi ye an sera ka an da don dɔ la ka walawala an balimaw ye an filɛlikɛbagaw ye mali kɔnɔ mali kɔkan an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma sabu ka d'a kan ko nin de ye hɔrɔnya ye nin de ye danbe ye anw ye farafin ye an ka waso n'an ka farafinya ye an k'an yɛrɛ dɔn an ka kɛ an yɛrɛ fɛ an k'an yɛrɛ bonya n'an m'an yɛrɛ bonya mɔgɔ wɛrɛ tɛna anw bonya an nɔ la an ka kɛ an yɛrɛ ye ka kɛ an yɛrɛ fɛ ka sɔn an yɛrɛ la sabu ka d'a kan an bɔra maabaw de la an bɔra kodɔnnabaw de la farafinya tɛ fɛn lankolon ye an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ko aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ